Adaderema TV na nke taa anyị ga-eme maka nkebi okwu nkebi okwu n'asụsụ Igbo phrase n'asụsụ Bekee Hi lovelies, welcome back to my channel today. I remain your presenter on this channel, Adaeze Ono. So I thought it wise to share with us this topic, Igbo phrase. Okay? Yes, Phrase. Phrase is just a, a part of a sentence that does not contain a verb but makes a meaning, though doesn't make a complete meaning. ọ dị mma ndị be anyị anyị ga-ebido ka anyị gbapụ ya bụ ihe ọsọ maka na oge na-asị anyị kwapụ kwapụ nkebi okwu gịnị bụkwanụ nkebi okwu ka anyị bido n'ịkọwa ihe bụ nkebi okwu Nkebi okwu bụ usoro nwere nghọta ma o nweghị ngwa. Nkebi okwu bụ usoro nwere nghọta ma o nweghị ngwa. Ọ dị mma, e nwere ihe eji amagasị nkebi okwu n'ahịrịokwu. Nke mbụ bụ na ọ naghị enwe ngwa. Nke abụọ bụ na ọ naghị enwe nghọta zuru oke. Nke atọ bụ na ọ na-abụkarị okwu abụọ maọbụ karịa. Nke anọ bụ na ọ na-anọkarị n'isi ahịrị ma ọ bụ na ngwụcha ahịrịokwu. Ọ dị mma, ụfọdụ na-eji ya ebido ahịrịokwu, ụfọdụ na-ejikwanụ ya emeju ahịrịokwu. Ọ dị mma, anyị nwere ụdị nkebi okwu anọ. Anyị nwere ise, ọ karịrị anọ, anyị nwere ise. Hmm? Nke mbụ bụ nkebi okwu keaha. Nkebiokwu keaha Nke abụọ bụ nkebiokwu kenkọwa nkebiokwu kenkọwa Nke atọ bụ nkebiokwu kenrụaka nkebiokwu kenrụaka Nke anọ bụ nkebiokwu kembuụzọ nkebiokwu kembuụzọ Nke ise bụ nkebiokwu kenkwuwa nkebiokwu kenkwuwa ọ dị mma achọrọ m ka anyị rụtụsịa aka n'ihe eji amagasị nke bụ nke ihe eji ama nkebi okwu keaha bụ na a na-enwetakarị ya site n'aha a na-enwetakarị ya site n'aha ya bụ mkpọaha e nwere ụfọdụ ịma atụ m depụtara n'ebe a anyị ga-eji wee maa atụ nke bụ nkebi okwu keaha ọ dị mma ụfọdụ na-enwekwanụ aha izugbe na ya ụfọdụ na-enwe aha ihe ụfọdụ na-enwe aha igwe dịrị gawazịa ịma atụ ya bụ nke mbụ bụ ụlọ obi tere aka nke ukwuu ụlọ obi tere aka nke ukwuu a bịa n'ahịrịokwu a Ịma atụ nkebi okwu keaha dị n'ahịrịokwu a bụ ụlọ obi a kara ihe n'okpuru ụlọ obi ya bụ ịma atụ nkebi okwu keaha ọ dị mma ịma atụ ọzọ m ga-ekwu ebe a kịta a bụ ego Azụka danyere na mmiri ego Azụka danyere na mmiri ịma atụ dị na nkebi okwu keaha bụ ego Azụka Ego Azụka, nke a bụ mkpọaha mkpọaha. Ọ dị mma. Aka Chukwu dị n'ahụ m. Aka Chukwu dị n'ahụ m. Nkebi okwu keaha dị n'ahịrịokwu a bụ aka Chukwu. Ọ dị mma. Anyị ga-aga na nke na-esota ya. Nkebi okwu Kenkọwa nkebiokwu kenkọwa ọ bụ nkebiokwu a na-esite na nkọwa enweta mgbe ọ na-arụ ọrụ dịka nkọwa mkpọaha na-ebu ụzọ ebe nkọwa na-esota ya n'azụ Mkpọaha na-ebu ụzọ ebe nkọwa na-esota ya n'azụ. Aga m enye unu ụfọdụ ịma atụ e ji ama nkebiokwu kenkọwa. Nke mbụ bụ ewu ojii tara onye ohi ahụ. Ewu ojii tara onye ohi ahụ. Ịma atụ nkebiokwu kenkọwa dị na ya bụ ewu ojii. Ewu ojii. ọ dị mma nke abụọ ịma atụ nke abụọ m ga-enye unu Chinwe bụ nwanyị mara mma Chinwe bụ nwanyị mara mma ọ bụ ka anyị tinye otu a Chinwe bụ nwanyị ọma nwanyị ọma nkebi okwu kenkọwa dị na ya bụ nwanyị ọma ọ dị mma ọzọ na-esota ya bụ nna m zụtara ụgbọala ọcha Nkebiokwu kenkọwa dị n'ahịrịokwu a bụ ụgbọala ọcha. Nna m zụtara ụgbọala ọcha. Ọ dị mma ka anyị gaa na nkebiokwu kenrụaka. Nkebiokwu kenrụaka ọ bụ site na mkpụrụokwu nrụaka ka e si enweta ya. Ọ bụ mkpọaha na nrụaka abụọ. A ahụ ịma atụ nwaanyị a maọbụ nwaanyị ahụ ya nrụ aka dị na ya bụ a maọbụ ahụ ọ dị mkpa ka m nye unu ịma atụ ndị ọzọ ofe egusi a tọrọ ụtọ nke ukwuu ofe egusi a tọrọ ụtọ nke ukwuu nrụ aka dị na ya bụ a ofe egusi a hmm? tọrọ ụtọ nke ukwuu ọ dị mma Ịma atụ ọzọ bụ ụlọ a mara mma karịa ndị ọzọ. Ụlọ a mara mma karịa ndị ọzọ. Ụlọ a aka ihe n'okpuru a ebe ọ bụ nrụ aka o nwere nke ọ na-ekwu maka ya ọ ihe e ji ama nkebi okwu kenkọwa ọzọ bụ nwaanyị ahụ bụ ezigbo mmadụ nwaanyị ahụ bụ ezigbo mmadụ ahụ o nwere nke ọ na-arụtụ aka nkebi okwu kenrụaka ọ dị mma ka anyị gaa n'ihu ọzọ na-esote ya bụ nkebi okwu kembuụzọ nkebi okwu kembuụzọ ọ bụ nkebi okwu nke na-akọwa ebe ihe dị prepositional phrase ọ bụ nkebi okwu nke na-akọwa ebe ihe dị hmm? a na-enweta ya site na mkpụrụ okwu bụ mbuụzọ it is derived it is derived from a prepositional word okay yes so ịma atụ ịma atụ ya bụ na na ma ọ bụ na nke nwere rịkọm elu hmm? ka m nye unu ụfọdụ ịma atụ n'okpuru nke a n'elu akpati akwa m ka ọkụkọ yiri akwa N'elu akpati akwa m ka ọkụkọ yiri akwa. Ịma atụ nkebi okwu kembuụzọ dị n'ahịrịokwu a bụ n'elu akpati akwa m n'elu akpati akwa m chetakwa nke a Ọzọ bụ nnụnụ bi n'elu osisi. Nnụnụ bi n'elu osisi. Ịma atụ nkebiokwu kembuụzọ dị na ya bụ n'elu osisi n'elu osisi. Ọ dị mma. Ọzọ bụ azụ bi na mmiri. Azụ bi na mmiri. Ịma atụ nkebi okwu kembuụzọ dị na ya bụ na mmiri na mmiri azụ bi na mmiri. Ọzọ bụ ngaji dị n'elu ite. Ngaji dị n'elu ite nwere ike ịsị ngaji dị n'elu okwuchi ite. Hmm? Yes, the spoon is on top of the pot cover. Ngaji dị n'elu okwuchi ite. n'elu okwuchi ite ọ dị mma ọzọ bụ ngwere nọ n'elu nkụ ngwere nọ n'elu nkụ the lizard is on, on top of the firewood ngwere nọ n'elu nkụ n'elu nkụ ka a ga-aka ihe n'okpuru ọ dị mma anyị nwekwara nkebi okwu kenkọwa sorry nkebi okwu kenkwuwa ọ bụ site na mkpụrụ okwu nkwuwa ka eji emebe ya ọ bụ site na mkpụrụ okwu nkwuwa ka eji emebe ya ịma atụ ọsọ ọsọ ngwa ngwa ozugbo ozugbo n'ike n'ike nwayọọ nwayọọ ọ dị mma aga m enye unu ụfọdụ ịma atụ dị na nkebi okwu kenkwuwa nke mbụ bụ aka ya na-acha ọbara ọbara ekwughị m maka ọbara ọbara mana gị makwara na o so n'ịma atụ dị na ya aka ya na-acha ọbara ọbara onye nwe anyị na-abịa ọsọ ọsọ nke ị ga na-aka ihe n'okpuru ya bụ ọbara ọbara ọsọ ọsọ ọzọ bụ o siri nri ahụ ọsọ ọsọ ị ga-aka ihe n'okpuru ọsọ ọsọ nke ahụ bụ na-ekwu maka nke nkwuwa o kwuwara ya ekwuwa hmm? mhm. ọzọ bụ nwoke ahụ bịara ozugbo ozugbo nwoke ahụ bịara ozugbo ozugbo the man came immediately nwoke ahụ bịara ozugbo ozugbo ọ dị mma anyị ga-emekwa maka isiokwu a anyị ga-etreatkwa this topic we will treat this topic again to actually carry everybody along yes if you are an intermediate this particular one is for you

ndị be anyị ebe a ka anyị ga-awụsa ọwara na nke taa eji m aka na ụnụ mụtara otu ihe ihe abụọ maọbụkwa na ihe atọ maọbụ karịa n'ihe omume nke anyị mere taa eji m aka na ọ na-agara gị nke ọma biko ya gaziere gị ebe ọbụla ị nọ ihe ọbụla ị na-eme ya gaziere gị gị bụ onye ọma na-esonye m gị bụ onye ọma na-esonye m n'ihe omume dị iche iche na-eweta na Adadịọramma TV daalụ rinne Eji m ohere a sịkwa gị ekeresimesi ọma ebe ọbụla ị nọ gbakwa ya nke ọma ma ị na-agbakwa ya chetakwa na ọnwa na-abịa jikwa ọkachi o ji mkpakara o ji tinye mmadụ agụụ n'ahụ were na-abịa ya mere erichakwana ego ị kpatara na disemba dosekwa nke ị ga-eji wee nọ jenụwarị febụwarị maachị mgbe ị ga-ebido na-adịzi mma maka na ọnwa atọ a na-ebu ụzọ n'afọ ọ na-esi ike ya mgbe agụụ ji eme mmadụ ịwa ya mere jiri nwayọọ mee ngote nzụta ihe dị iche iche nke afọ na-eri nke ahụ na-eyi nke anya na-ekiri jiri nwayọọ cheta na jenụwarị dị chetakwa na febụwarị dị cheta na maachị dị hmm? mgbe ihe ji ahịa ahụ ka ọ hapụ ịka anyị njọ biko ọ dị mma onye ọma sonyere m daalụ rinne chetakwa pịara m aka n'akara mmasị like button chetakwa pịara m aka n'akara nsonye subscribe button ma ọ bụrụ na ị pịbeghị aka tupu ugbu a biko gbaa mbọ hụ na ị na-ekesakwa ihe omume dị iche iche anyị na-eme na Adadịọramma TV nke ọ ga-abụ e mewe ihe nrita e cheta gị gbaa mbọ hụ na ị na-akpọbata ndị ọhụrụ ndị na-amabeghị maka chanel a ndị na-amabeghị maka igwe mgbasa ozi a gbaa mbọ hụ na akpọbata ha n'igwe mgbasa ozi Adadịọramma TV ka anyị na-ekene gị dịka o si kwesị Daalụnụ. Nke onye chiri ya zere. Ọ ka bụkwa mụ bụ nwada Adaeze Ono onye na-ewetara unu ọtụtụ ihe omume dị iche iche n'asụsụ Igbo n'igwe mgbasa ozi Adadịọramma TV na YouTube. Enwekwara m peji na Facebook Learn Igbo Language with Adaeze. Biko gaa Facebook chọọ m, ị ga-ahụ m ebe ahụ. Makwa Peji nke onwe m Adaeze Grace Ono biko gaa na Facebook chọkwa m anọkwa m ebe ahụ ọ dị mma ọ dị mma daalụnụ rinne ka e mesịa